daalụ anọtụbere na nchịkọ ụgbọ ahụ na-akwa na-awazi kwarapụ kwarapụ daalụ na nke i mere mana anyị nwere ofu ihe m chọrọ ka ị rụtụrụ anyị aka tupu anyị ewee laba mgbe ị na-enye nkọwa na mbido idiri ekwu okwu e nwere ife ị kpọtara aha edo mgbe i ji enye nkọwa gị anyị chọrọ ka mụ na nwanne m chọrọ ka ị kọtụrụ anyị ihe gbasara edo aha ọ bụgodi tụpụtụ anyị obere ihe gbasara ya maka na adị ama ama ma ọ dị na-ekwu ni o nwere ike nwee ka a ga-emekwe n'ọdịnihu anyị enwetakwa ihe dị otu aha ka anyị nwee ihe anyị ga-akọwatụrụ ndị mmadụ ma ọ bụ obere ihe anyị ga-ekwu gbasara ya so anyị na-ayọ gị biko iwe gị nyetụ anyị obere nkọwa gbasara edo ka anyị were wee chịkọọ wee laba ọdịbakwa ụbọchị ọzọ Ehm, nke mbụ daarụ nụ ka m na-ekwu okwu na izizi o nwe ka m si kwute maka edo unu nee anya n'ihe m ji n'aka unu nee anya na ya ọ nya ka a na-akpọ edo a sị ka edo dotere anyị ihe ọma dotere anyị ndụ dotere anyị ahụ isi ike unu nee anya na edo a nụnwa ị fụrụ kedu ihe eji arụ edo ihe eji arụkwanụ edo a bụkwanụ ọjị ka eji arụ edo gịnị bụ edo nke ma n'ala Igbo eji edo agọ mmụọ eji edo ekpe ihe ile ọma na mmiri nke mbụ bụ na a na-anọ na mmiri ma ọ bụrụ ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo edo a ka a na-agbali n'elu ya na-asị nene na m ka m si agbali otu a ka edo a dotara m ihe ọma na eke na oye na afọ na nkwọ ị na-ene ka o si agbali ka ọ na-agbali ị na-ene anya n'ime ị na-afụ ka o si eru na na mmiri na-eme ka ana jụọ oyi ezinụlọ na-agba aghara eji edo emeda mmụọ nọ n'ezinụlọ obi ezinụlọ a na-enwe ike ịjụ oyi ezinụlọ na-enwe ike eji ezinụlọ eji edo ekpeta ile ọma eji edo ezida ndị mmụọ obi eji edo achụ amụsụ n'ihi na edo na-edote ihe ọma na ezinụlọ na-eme ka akụ gbabata ka ezinụlọ jụọ oyi ka ezinụlọ fụ ife ka ezinụlọ nweta uru dị n'elele dị n'ịsọpụrụ omenala n'izere ihe bụ ajọ ihe n'izere ihe bụ mpụ na arụrụ ala n'izere mmadụ igbu mmadụ mmadụ ịkwafu ọbara ọ bụ edo a ka a na-eji agwa mmụọ okwu ọ bụ edo a ka eji agwa ndị mbụ na ndị egede okwu ọ bụ edo a ka a na-eji akpa udo na-aga n'ihu n'udo na ịfụnanya n'ala Igbo bụ nnene ya ọ dịghị alọ ka nzu ọ dịghị alọ ọ dị fecha fecha gosi na edo n'onwe ya nwere nnukwu mkpa ọ na-adị iro na mmiri ịgbaru ya edo ya efuru ịgbaru ya edo nene ya ka o si wee dị akwụnofu ka ọ dị ehe i ne ya anya ị fụ na i gwe na mmiri gbarie na mmiri ị fụ ka ụmụ azụ na-amanye ilu na ya na-agbali ilu gosi n'ezie na edo bụ nnukwu ihe n'ala Igbo and edo na-edote ihe ọma dote ndụ dote ahụ isi ike dote ụzọ mmepe na agamnihu otu a ka ọ ha m n'ọnụ maka edo a daalụ